L'espoir au-delà des crises, solution ouest africaine jigiya gɛlɛyaw kɔfɛ ka fɛɛrɛw tigɛ yaasa ka dunkafa sabati waati kuntagalajan kɔnɔ farafina tilebifɛ jamanaw kɔnɔ programme de promotion de l'agriculture familiale en afrique de l'ouest ka baara bolodalen min dɛmɛlen don comité français de la solidarité internationale ani fondation de france fɛ
paysan, c'est soutenir la paix. C'est sur cette déclaration très forte de Ibrahima Koulibaly togodalamɔgɔw dɛmɛli o ye bɛn dɛmɛli ye nin kumakan ninnu bɔra ibrahima kulibali de yɔrɔ la ale ye mali togodalamɔgɔ ye wa roppa ɲɛmɔgɔ fɛnɛ don pafao ka nin baara ye nun donna ale ka nin kumakan ninnu de kan o b'a yira kolo kan k'a fɔ ko baarabaw de be yen minnu kan ka kɛ Dans ce premier épisode, nous sɛnɛ ani dunkafa sabatili hukumu kɔnɔ farafina tilebifɛ jamanaw kɔnɔ ne ye emili langlad ye bi baro kɔnɔ an bena an ka maa welelenw ɲininka fɛɛrɛw la yaasa ka dunkafa sabati farafina ni gwɛlɛyaba nunu kɔnɔ a maa fɔlɔ ibrahima kulibali e ye farafina tilebifɛ jamanaw sɛnɛkɛlaw ka jɛkulu dɔ ɲɛmɔgɔ ye ka fara ale kan Togo jamana maa dɔ b'an bolo kɔrɔ ale ka baara bɛnnen bɛ warimarako ɲuman fɛɛrɛw ma kako nubukpo e fɛnɛ da donna pafao ka nin baara ninnu na i ka gafe laban bɛ kuma fɛɛrɛw kan farafinna ye an ka bi baro bɛna boli gɛlɛyaw ani fɛɛrɛw kan yaasa ka dunkafa sabati farafinna ibrahima kulibali an b'a daminɛ e la E ye mun ni mun de jateminɛ farafina tilebifɛ jamanaw sɛnɛko la i ka baara ninnu kɔfɛ Je pense que s'il y a un message euh, euh pour le monde politique euh, pour l'année aw ni ce ne fɛ nin kumakan kan ka fɔ politikimɔgɔw ye janko ni gɛlɛya waatiw la o la u na se k'a dɔn baara ka kan ka kɛ cogo min na hakilimaya kɔnɔ ni san labanw la fɛɛrɛ fɛn o fɛn fɔra sɛnɛko ani dunkafa sira fɛ ka ɲɛsin farafinna ma o kɔni bɛɛ kɛra fu de ye sabula dunkafa ma se ka sabati o fɛɛrɛw ma se ka an ka jamanaw kɔni olu ka sɔrɔ yiriwa wa u ye baara caman tiɲɛ sabula u ye sɛnɛ baaraw kɔni olu nege bɔ sifin caman na o dun kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ an yɛrɛ ka lakana kan sabula ni sifinw kɔni n'olu ma se ka baara sɔrɔ u bɛna mun kɛ u bɛ taa don kɛlɛkɛkuluw kɔni olu ka tɔnw de la sa sabula olu bɛ musaka dɔw d'u ma o ye gɛlɛyaba ye n'an bɛ ka fɛn kɛ n'a tɛ ka ɲɛ nafa fosi t'a la an k'an tulo ja ka taa ɲɛ o sira kelen kan an ka kan ka hakili jagabɔ ani ka baara kɛ hakilimaya kɔnɔ Alors vous faites un constat très dur et appelez donc à un changement radical de i ka fɔ direction. la Car les i ye politiques jateminɛ actuelles ne gɛlɛmanba kɛ permettent pas min d'atteindre kɔfɛ la i ye sécurité laɲini kɛ alimentaire, dites-vous.
min bɛ tali kɛ Comment se mobilise yɛlɛma votre donni na organisation, baara le ROPPA, kɛcogo la pour inciter sabu les an bɛ nin autorités à sira de min kan nouvelles politiques o tɛ dun agricoles? ka fa sabatili sira ye yala aw ka cakɛda ni o ye ROPPA ye ale bɛ ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ yaasa jamana ɲɛmaaw bɛ se ka sɛnɛ kɛcogo sira kura ta
An ka jɛkulu ROPPA yɛrɛ bilala sen kan walasa ka se ka kumaɲɔgɔnyaw ani hakili jagabɔ kɔni kɛ an ka jamana ɲɔgɔn cɛ ka kɛɲɛ ni sɛnɛ ani kɛrɛnkɛrɛnna togodala kow politikikow ye n b'aw hakili jigin k'a fɔ ko farafinna tilebin yanfan fɛ kɛmɛsira la sɛnɛkɛla olu bɛ taga fo mɔgɔ biwɔɔrɔ ni duuru walima biwolonwula yɛrɛ la ROPPA ka laɲini ye de ka fɛɛrɛ tigɛ walasa ka o mɔgɔw jukɔrɔmadondon k'u bɔ fantanya la an fɛ ka porozɛ fara fara ɲɔgɔn kan o tɛ mɔgɔ bɔ nɔgɔ la mun bɛ mɔgɔ bɔ nɔgɔ la o ye de ka hakili ɲuman bila sen kan mun bɛ se k'a tigi bila sira ɲuman kan o yɛrɛ de kosɔn ROPPA ale tun ye bolodiɲɔgɔnma dɔw kɛ ni jɛkulu dɔw ye walasa ka se ka politiki fɛɛrɛ dɔw bila sen kan farafinna tilebin yanfan fɛ wa o baaraw kɛra koɲuman sabula sɛnɛko fɛɛrɛ ta fan fɛ sa an kun sera ka hakilina ɲuman dɔw bila sen kan kɛrɛnkɛrɛnya la walasa ka se ka bɔnɔgɔla kɔni o sabati nka o laɲiniw olu si ma se ka waleya o yɛrɛ de y'an jigi kari o de kosɔn an y'a fɔ ko CEDEAO olu ka kan ka baara dɔw de bila sen kan mun bɛ se kɛrɛnkɛrɛn na Ka farafinna kɔni olu bɔ nɔgɔ la. Kako Nubukpo, comment sortir de cette impasse dont parle Ibrahima Coulibaly Ayiwa, Kako Nubukpo, Ibrahima Coulibaly bɔra ka kuma gɛlɛya caman kan. E yɛrɛ bolo, mun de bɛ se ka kɛ yaasa ka sɛnɛ kɛcogow fɛsɛfɛsɛ ni ka cogoya kelen ta min bɛ an bɛɛ nafa? O bɛ na ni ɲininkali jumɛnw ye? Qu'est-ce qu'on veut faire Est-ce qu'on veut stabiliser les prix des produits agricoles An b'a fɛ ka mun kɛ yala an b'a fɛ ka sɛnɛfɛnw sɔngɔ basigi wa yala an b'a fɛ ka sɛnɛkɛlaw ka sɔrɔ basigi wa yala an b'a fɛ ka o fila bɛɛ kɛ wa yala an bɛ fɛ ka farafina sɛnɛ lakana k'a sɔrɔ an bɛ taga ɲɛ ni sɔngɔw jigili ye wa nafoloko walima wariko fɛɛrɛ jumɛnw le bɛ bɛn n'an ka laɲiniw ye sɛnɛko labɛnw na o la ne hakili la gɛlɛya soba saba bɛ yen minnu ka kan ka ɲɛnabɔ n'an b'a fɛ ka sɛnɛ ni balo kɛ sɔrɔ sigicogo ɲuman ani yiriwali sababu ye
k'a ko teliya la yala i bɛ se ka o yɔrɔnin walawala an ye wa euh,
gɛlɛya fɔlɔ tiɲɛ na o ye ɲininikɛlaw de ta ye an bɛ se ka kɛ cogo di ka dɔ fara sɔrɔ kan gɛlɛyaw soba filanan bɛ ɲɛsin an bɛ se k'a fɔ min ma ko ka baaradaw sankɔrɔta farafinna sɛnɛko ye makariko ye juru tɛ sɔrɔ siniɲɛsigi lakana fɛɛrɛw tɛ sɔrɔ sɛnɛkɛlaw ka jɛkuluw sigicogo ka kan ka labɛn hali bi sumanw tigɛli kɔfɛ u maracogo bɛ se ka labɛn ka ɲɛ ka taga fɛ wa an b'a ye ko tiɲɛni caman bɛ ka kɛ n'i ye mangoro ka baarabolo ta mali la dusukasi lo k'a ye ko nin mangoro ninnu bɛɛ bɛ ka toli togodala siraw man ca walasa ka bɔ ni sɛnɛfɛnw ye o ye labɔli kɛ yɔrɔ minw na ka taga n'u ye yɔrɔw la u ma labɔli kɛ yɔrɔ minw na ani fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka togodala baara minnu tɛ sɛnɛko ye ka olu yiriwa o kɔrɔ ye ka togodala yɔrɔw kɛ ɲɛnajɛ yɔrɔw ye k'u kɛ kunsin yɔrɔw ye o la kuranbaaraw ji sanumanw kalansow ɲɛnajɛ yɔrɔw fɛn o fɛn bɛ sigida diya togoda la o ye gɛlɛya ye wa a laban gɛlɛyaw soba sabanan Concernant les politiques agricoles, pour vous, Ibrahim Ibrahima Coulibaly, quelle est la aw fɛ yen ROPPA la, jumɛn de ka gɛlɛn aw ma sɛnɛ kɛcogow la? Nous voulons un autre type de, de dialogue maintenant. Ne fɛ nin kuma ka kan ka fɔ politikimɔgɔw ye janko nin gɛlɛya waatiw la. O la, u na se k'a dɔn baara ka kan ka kɛ cogo min na hakilimaya kɔnɔ. Nin san labanw la, Fɛɛrɛ fɛn o fɛn fɔra sɛnɛko ani dunkafa sira fɛ ka ɲɛsin farafinna ma o kɔni bɛɛ kɛra fu de ye sabula dunkafa ma se ka sabati o fɛɛrɛw ma se ka an ka jamanaw kɔni olu ka sɔrɔ yiriwa wa u ye baara caman tiɲɛ sabula u ye sɛnɛ baaraw kɔni olu negebɔ sifin caman na O dun kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ an yɛrɛ ka lakana kan sabula ni sifinw kɔni n'olu ma se ka baara sɔrɔ u bɛna mun kɛ u bɛ taa don kɛlɛkɛkuluw kɔni olu ka tɔnw de la sa sabula olu bɛ musaka dɔw d'u ma o ye gɛlɛyaba ye n'an bɛ ka fɛn kɛ n'a tɛ ka ɲɛ nafa fosi t'a la an k'an tulo ja ka taa ɲɛ o sira kelen kan an ka kan ka hakili jagabɔ ani ka baara kɛ hakilimaya kɔnɔ Alors vous avez évoqué cette question cruciale, comment se protéger I ye ɲininkali nafamaba dɔ kɛ. An b'an yɛrɛ lakana cogo di sanni feere yɛlɛma yɛlɛma kɔlɔlɔw ma? An b'a dɔn k'a fɔ jamana wɛrɛw sɛnɛfɛnw ladonni jamana kɔnɔ, o bɛ na ni baloko basigibaliya ye farafina tilebifɛ jamanaw kɔnɔ. O sɛnɛfɛnw de bɛ na jamana kɔnɔ sɛnɛfɛnw kala. N'i ye misali ta malo kan, GRDR ka jateminɛ dɔw y'a yira k'a fɔ Mali la misaliya la, jamanadenw bɛ jamana wɛrɛw malo sanni kɔrɔ dɔn ni mali taw ye ka da u nɔgɔya kan o ye fɛn ye min ka jugu mali sɛnɛkɛlaw ma kosɛbɛ o yɔrɔnin kan kako nubukpo fɛɛrɛw bɛ e bolo je préconise euh, une protection
ne b'a laɲini a ka lakana danfara min bɛ sɛnɛ kɛcogow cɛ an tɛ se ka jigiya k'a fɔ an bɛ to sugu kelen na euh, o kɔrɔ ko arkansas malo sɛnɛla kelen bɛ se ka fɛn min kɛ lɛri kelen kɔnɔ a ka ca bi ni casamance senegali jamana na malo sɛnɛla kelen ta ye siɲɛ kɛmɛ naani nka a ka sɛnɛ musaka man ca n'a ye siɲɛ kɛmɛ naani wa o la n'i y'u bila sugu kelen na sɛnɛgali sɛnɛkɛla de bɛ tunu o la an ka kan k'a to an hakili la ko kelen sɔrɔ kɛcogow danfara ka bon kosɛbɛ ani fila danfaraba bɛ sɛnɛkɛlaw lakanani cogow cɛ o kɔrɔ ye ko bi etats-unis bɛ dɛmɛ don a ka sɛnɛkɛlaw ma siɲɛ kɛmɛ seegin ni mugan ka tɛmɛ tanzani kan komi etazini jamana bɛ dolariwari ba bi saba di sɛnɛkɛla kelen kelen bɛɛ ma san kɔnɔ k'a sɔrɔ tanzani bɛ dolariwari bi naani ni wɔɔrɔ di sɛnɛkɛla kelen kelen bɛɛ ma san kɔnɔ o la sa n'i ye nin fɛn fila suma ɲɔgɔn ma i tɛ se n'i ma jo di lakanani fɛɛrɛw ma wa a nafa ka bon kosɛbɛ ka la kan jamana yiriwalenw bɛ k'u negela da anw kan euh, n'an ma farafina sɛnɛ lakana o min bɛ ka ɲɛ lamini ma fɛn min bɛna kɛ o ye ko an bɛna farafina yirituw bɛɛ halaki o dɔrɔn tɛ diɲɛ yɛrɛ lamini bɛɛ sabu diɲɛ lamini ninakiriman yɔrɔ fila cɛma kelen b'an bolo farafina yan n'o ye kongo tuba ye bi jamana yiriwalenw fɛ an ɲɛ bɛ min na bi jamana yiriwalenw fɛ u bɛ ka fo sɔrɔfɛnw de kan min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ tariku kɔnɔ o la fɛɛrɛ fɔlɔ ye min ye ne b'o le wele ko lamini lakanani an ka kan k'a kɛ yan fɛnw ni yɔrɔ wɛrɛ fɛnw dama ka kɛɲɛ sannikɛla bolo o la an ka kan ka sɔngɔ yɛlɛ ka kɛɲɛ ani k'a lajɛ diɲɛ fan tɔw ka tagama o cogo la hali o dɔrɔn tɛ bɔli kɛ bawo Euh, a tɛ bɛn an k'an yɛrɛ lakana ka tila ka da ka sunɔgɔ a ka kan an ka taa ɲɛ ni dɔ farali ye sɛnɛkɛla jɛkuluw ka lɔnniyaw kan walasa u k'u ka hakɛw dafani sɔrɔ u ka sɛnɛfɛnw na wa sisan an bɛ se jateminɛ yɔrɔ dɔ la siga tɛ min na an ka jamanaw na fɛn kelen bolo saba jamana dugukolo ani jamanadenw u tɛ taa ɲɔgɔn fɛ kabini yɛrɛmahɔrɔnya waati an ye min kɛ an bɛ ka fɛnw sɔngɔ nɔgɔya dugubaw le kɔnɔ an y'an bolo bɔ cikɛlaw ma wa bi lakana ko ni lamini ko gɛlɛya minw bɛ yen an b'a yira ko fɛn kelen euh, bolo saba jamana dugukolo ani jamanadenw a tɛ ka taga ɲɔgɔn fɛ sisan ɲiningaliba min bɛ yen o ye yala ko nafolo bɛna sɔrɔ anw bolo ka nin ko bɛɛ ɲɛnabɔ wa sabula i n'a fɔ fɛɛrɛ kurabɔ ka nɔgɔn hɛrɛ wagati ra cogo min na gɛlɛya wagati ra anw ka teli ka fɛɛrɛ kuntagala surunw de ta olu dun tɛ se ka kɛ fura ɲuman ye farafina kɔnɔ Ibrahima Koulibaly, je vais vous demander de réagir d'abord sur les importations, puis sur Ayiwa, les visions Ibrahima Koulibaly, e hakilina ye jumɛn ye nafaw yetaw ani fɛɛrɛw waati kuntagala jan kan yala an bɛna se ka yɛlɛma don kow la wa Bon, aujourd'hui, eh, bon, matériellement, est-ce qu'on peut drastiquement réduire les importations Yala, an bɛna se ka dumuniw kɔni bɔ jamana wɛrɛw la ka na an fɛ yen k'o jɔ wa o bɛ sɔn ka gɛlɛya sabula a bɛ i n'a fɔ o jɔn juru sirilen don an sen na ka ban ni ne ye misali ta i b'a ye k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnya la alikama kan i b'a ye ko an bɛ o kɔni ta ka bɔ jamana wɛrɛw la sabula buru kɔni o ka di maaw ye kosɛbɛ wa n'i y'a jateminɛ k'a fɔ ko an bɛna se ka alikama kɔni donni jɔ an ka jamana kɔnɔ o bɛ sɔn ka maaw bila wuli ka jɔ la nka an bɛ se ka mun kɛ an bɛ se k'an miiri ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲini hali bi alikama kun kan n'an y'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ ko o yɛrɛ kɛra cogoya ye walasa ka farafinna yɛrɛ kɔni cogo sugu dɔ la k'an sen don ukraine ani russie olu ka kɛlɛ la sabula a fɔra ko ni olu kɔni jamanaw kɛrɛnkɛrɛn la ko n'u ka alikama ma na farafinna ko an bɛɛ lajɛlen bɛ sa ka sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye sabula n'i taara an ka togodaw la i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw olu tɛ alikama yɛrɛ dun ka se o ma yɛrɛ kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko farafinna tilebi yanfan fɛ an bɛ se ka alikama kɔni labaara an fɛ yen wa jamana dɔw yɛrɛ y'a kɛ misaliya la mali yɛrɛ la an tun bɛ se ka taa fo alikama tɔni ba bi duuru ani duuru san dɔw la nka mun y'a kɛ k'a fɔ hali bi ko an tɛ se ka taa ɲɛ ni o de mun ye o jɔ o da an ka kan k'a faamu k'a fɔ ko kɔlɔlɔba kɛra de ye sabula an bɛ alikama kɔni da nɔgɔn ta ka bɔ jamana wɛrɛw la n'o tɛ n'i y'a lajɛ hali mali kɔrɔn yanfan fɛ kɛ dire yɛrɛ ko alikama kɔni tun bɛ sɛnɛ yen nka kun jumɛn de la o sɛnɛkɛlaw y'o dabila sabula n'u ye alikama sɛnɛ u tɛ se k'a feere wa i b'a ye fana k'a fɔ ko an ka jamana tun ye yamaruya di ko maa wɛrɛw ka bɔ n'u ka alikama ye ka don an fɛ yen o b'a jira k'a fɔ ko n'a ka d'an ye an bɛ se k'a kɛ nka yala a ŋaniya b'an kɔnɔ wa ne ma da o la k'a fɔ ko a ŋaniya b'an kɔnɔ jɛlenya yɛrɛ la k'a fɔ k'an bɛ fɛ k'o kɛ Et face à ce constat d'échec des politiques, sɛnɛ kɛcogoya minnu b'an bolo olu dɛsɛlen kɔ ibrahima kulibali an bɛ se k'an jigi da mun kan sisan une des luttes que je peux gagner Là où je peux valoriser, mieux valoriser mon énergie. N bɛ se ka laɲini minnu waleya ni n bɛ se ka n ka dɔnniya kɔni don ba la sira min fɛ u bɛ tali kɛ ko bolodalenw waleyali de kan an ka togodaw la an bɛ se ka an ka sigidaw yiriwa cogo di kɛrɛnkɛrɛn la sɛnɛ sira fɛ ka fɛɛrɛw tigɛ cogo min na sɛnɛkɛlaw olu bɛ se ka kalan farafinnɔgɔ olu labaarali la ani fana u bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw fana kalan o baara kelen na n b'a fɛ ka baara kɛ o laɲiniw de waleyali la O fɛɛrɛw olu de bɛna kɛ cogoya ye walasa ka mɔgɔw dɛmɛ u ka se ka kɛ u yɛrɛ ye u ka se k'u ka sɛnɛ taabolow yiriwa ani ka fɛɛrɛ bila sen kan fana cogo min na u bɛ se ka u nafalan o bɔ a kan o de ye politiki siraw olu de ka di ne ye n'i ye sɛnɛkɛlaw ye u tɛ fɛ ka musaka caman kɔni don nɔgɔ la nka walasa u ka kɛ fo fɛɛrɛ dɔw de ka bila sen kan fo u ka se ka nɔgɔ sɔrɔ ka se ka sari sɔrɔ ka wotoro sɔrɔ o de b'u dɛmɛ u ka se ka nɔgɔ dilan u yɛrɛ ye o baara kɔni a man gɛlɛn nka an ka kan ka sɛnɛkɛlaw dege o baaraw la waasa u ka se k'u yɛrɛ ta ka baara kɛ u yɛrɛ ye Kako Nubukpo, comment se fait-il que Kako Nubukpo, mun de y'a kɛ ni agroécologie ni a lafasalen don ROPPA n'a ɲɔgɔnna cakɛdaw fɛ o talen tɛ ba la an ka ɲɛmɔgɔw fɛ sur le moyen long terme
wagati mankanɲiniw kɔnɔ ani wagati kuntagalajanw kɔnɔ bɛɛ b'a fɔ ko an ka kan ka taga yɔrɔ tanga sɛnɛ de la sabula ale le ye fɛɛrɛ ɲuman ye wa a jɛlen don ko n'an ye sumankisɛw ni sɛnɛfɛn tulumaw ɲagami ɲɔgɔn na an b'a ye an bɛna fɛn min sɔrɔ sabula sɛnɛfɛn tulumaw bɛna gazi ni fiɲɛ juguw sama o nafa ka bon sumanw ma kosɛbɛ n'an ye sɛnɛ ni baganmara jɛ ka yiriwa an b'a ye ko jɛɲɔgɔnya nafaman don gwɛlɛya min bɛ an kan o ye yala yɔrɔlatanga sɛnɛ fɛɛrɛw tagacogo bɛ se walima a tɛ se ka jama hakɛ ka kow ɲɛnabɔ wa a jɛlen don k'o de ye ko ye o la ɲininkali ye yɔrɔlatanga sɛnɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka farafina ka yɛrɛta sabati baloko sira fɛ wa wa mɔgɔ minnu cɛsirilen don o kɛlɛ la o ye sɛnɛkɛlaw ka jɛkuluw ɲininikɛlaw ani yiriwali dɛmɛɲɔgɔn nka aw kana miiri ko jamana ɲɛmɔgɔ olu minw bɛ siran murutiliw ɲɛ u kana u ben k'u bɛna laɲini euh, wagati jan nafa kama o tɛ se ka kɛ euh, ne kɔni m'a ye fɔlɔ farafina tilebinyanfan fɛ k'a fɔ jamanakuntigi dɔ a ka cɛsiri kama a banna tubabu nɔgɔw ra ka se di farafinnɔgɔw ma a ma kɛ i n'a fɔ u t'a fɛ u tɛ se de fanga nafaw n'o nacogo ra o yɛrɛ le kosɔn a bɛ fɔ ko kow sirilen don ɲɔgɔn na On comprend bien que le sujet est vaste, complexe et que sans volonté politique, la mise à l'échelle sera très difficile. nin ko in kɔnɔ ka dun wa nin kumakan ninnu lawaleyali bɛ gɛlɛya ni jamana ɲɛmaaw ma u ta ba la kuma kuncɛ kuma la Ibrahima a ka di ne ye an ka nin baro kuncɛ ni jigiya kumaw ye i kun y'a fɔ ko i jigi bɛ porozɛ dɔw kan an ka sigidaw kɔnɔ yaasa maaw ka se ka u yɛrɛ ka dunkafa sabati yala e bolo PAFAO ka dɛmɛ n'a ɲɔgɔnnaw bɛ se ka kɛ jigiya ye wa A travers des initiatives comme ces coups de pouce da sera waleya kɛrɛnkɛrɛnnen minnu ma olu bɛɛ bilala sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la PAFAO ale ka ko bolodalenw de sira fɛ sabula n'i ye dɛmɛ don muso jɛkulu dɔ ma ka foraji sɔrɔ a bɛ i n'a fɔ i ye dugu bɛɛ de ka diɲɛnatigɛ yɛlɛma n'i ye o jɛkulu kelen dɛmɛ ka se ka suma dɔw bayɛlɛma i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mangoro ka kɛ jus ye walima ka se ka kɛ mangoro jalen a bɛ i n'a fɔ i kɔni ye musow dɛmɛ kosɛbɛ o bɛ dugu sɔrɔko yiriwa wa o fɛn kelen fana o bɛ se ka feere hali jamana kɔ kan o hakilina caman de bɛ yen nka a ka kan ka yakubaya sabula o baɲumankɛtɔnw ani sɛnɛkɛlaw ka jɛkulu olu tɛ se ka o kɔni baara yakuba kosɛbɛ o ye jamana marabagaw de ka baara ye jamana tɛ se ka jɔ kɛrɛ kelen na ka sɔrɔ o fɛɛrɛw ma se ka bila sen kan wa an ka kan ka o de kɛ wa jamana marabagaw ka kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la walasa ka se ka fura sɔrɔ o gɛlɛyaw la
Merci beaucoup à tous les deux pour votre analyse, vos réflexions et vos pistes d'action. n bɛ aw fila bɛɛ fo aw ka jateminɛw hakilijagabɔw ani fɛɛrɛw dili la An ye aw ka weelekanw mɛn minnu bɛ tali kɛ farafinna sɛnɛ cogoya ɲɛnabɔli la yasa dunkafa ka sabati hakililajigin na mɔgɔ minnu jɔlen don ni u ka jamanaw balo ye farafinna tilebin fɛ jamanaw kɔnɔ sɛnɛ ani sɛnɛfɛnw bayɛlɛmali sira kan olu ye du kɔnɔ sɛnɛkɛlaw de ye o yɔrɔw sɔrɔ sira fɔlɔfɔlɔ ye sɛnɛ de ye

ani Fondation de France ka dɛmɛ ye. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l'ouvrage L'espoir au-delà des crises. Yasa ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ, aw bɛ se ka gafe L'espoir au-delà des crises ɲini. A bɛ sɔrɔ bɔlɔlɔsira alimenterre.org kan. Aw bɛ se fana ka aw sen don an ka festival de films documentaires Alimenterre la min bɛ daminɛ ɔktɔburu kalo tile tan ni duuru ka taa kuncɛ novanburu kalo tile bisaba san o san